na naijiria kịta kedu ife nwaada igbo kwesịrị ị na-eme na na-emesi ike anyị na-ada eme ọfụma gaa n'iru nwaada igbo kwesịrị ịbụ nwaanyị kpọrọ akpọ na nwaanyị ọ bụrọ nwaanyị na-eme peti peti o kwesịrị ịbụ nwaanyị nwere aka ọrụ i nwegodi aka ọrụ gaa na-amụ ihe kwesịrị ịbụ nwaanyị e, wara anya ị na-ekwu okwu a ma na onye Igbo na-ekwu okwu ọ bụrọ nwaanyị ga-abụ ọ nọrọ ebe ọ nọ ọ nọrọ ebe ọ nọ ọ na-achọ ihe ọ na-achọ iri ebe nwoke hmm. okay ị ghọta hmm. ehe nwaanyị Igbo kwesịkwara na ịtọ anya n'ala wee chọọ di ga-anụ ya hmm. ee ọ nya ka a na-abịakwute abịakwute ọ bụrọ nya nwa ka a bịara ịhọrọ ọ nya na-ahọrọ ahọrọ ehe mana i nekwana anya ị chọọnụ onye ọ ga-ekwe gị na ya mee onye ọ ga-abụ gị na ya nwegodu okwu gị na ya edozikwe hmm. onye ọ ga-abụ abụrọ onye na-eti mmadụ ihe hmm. onye ghọta gị gị nwa aghọtakwana ya ee gị nwa bụ nwaanyị igbo jikwe nwayọọ na-eso ihe hmm. ọ bụrọ gị na nwoke a jee ọ na na-eme chigara kinye ma ọba ma ya bụ chigara kinye ma ọba na na-ama aka ee gịnị a na-adọ ndọrọ ndọrọ ee rivals ehe ụmụ ihe a nwayọọ nwayọọ ka e ji eri ofe dị ọkụ sọsọ ya ka m nwere ikwu maka mm, nwaada Igbo nwaada Igbo ee e nwere ndị a na-akpọ ndị e, feminist oh. e, ndị kwenye na nwaanyị ga-emenwu ihe nwoke ga-emenwu mekarịa nya mm. e, kedu ebe ị kwụ ka e bidogodi kedu ebe gị nwa kwụ ị kwenyere na nwaanyị kedu the place of woman n'ala Igbo O- mmadụ dịka nwanne m nwaanyị senior sister Chimamanda Adichie Mm. sị na o nwere ihe o kwute maka nwaanyị ịwa ọjị na nwaanyị nọdụ chọọ ịwa ọjị sị nye ya ọjị ka ọ waa na na e nwegasị omenala anyị e kwesị ịkpatụ aka mm. and then you know she's a proud feminist and everything so kedụ ebe gị nwa kwụ akwụ ị kwụ na nwaanyị ị kwụ na nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke ka ọ bụ ị kwụ na nwaanyị ga-anọ n'akụkụ nwoke ma ọ bụ na nwaanyị ga-anọ n'elu nwoke ọ dịrọ m ka Chimamanda ọ na-ekwu nwoke nọ n'okpuru nwaanyị adịrọ m ka ihe ọ na-ekwu hmm. ihe ọ na-akọwa bụkwanụ ka e nyetụ ụmụ nwaanyị ohere imenwu imelite ihe igosi ihe ha ga-emenwu mm, igosi ihe ha ga-emenwu ihe dị ka ma na ọchịchị o ma na ọtụtụ ebe maka na ọ bụkwa ma ụmụ nwaanyị a na-emelite ị ma na anyị na-emelite ọfụma ọfụma mm. a bịa na ọtụtụ ezinụlọ taa a sị enwe nwaanyị na ezinụlọ na mpịtị ekwe mm. ma ndị ga na-ekiri m na na-asị ee eh, o kwete na femi ụfọdụ